ndị be anyị ekene m unu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na Ụzọma na-esokwa Akụbụzọ chinedu na nwanna aga ọrụ oge ụfọdụ ma ọ na-agbana be ha mgbe ọbụla ike ọlụ gwụrụ ya. Ọ bụkwa nne ya maọbụ nna ya na-edulata ya be Akụbụzọ ihe dịka n'elekere asaa n'ụtụtụ. Mgbe ahụ, ike ọrụ agwụla onye ọbụla. Akụbụzọ na-asị Chinedu jee sie nri, Nwanna zaa ezinụlọ, Ụzọma ma ọ bụrụ na ọ nọ ya hichaa oche na akpụkpọ ụkwụ bupụtakwa ihe a ga-eji aga akwụkwọ. Akụkọ anaghị ekwe onye ọbụla hụrụ ọba ji Akụbụzọ akọsị. Ọba ahụ bụ a hụ e kwe. N'ime ya ka Akụbụzọ gbara ụdị mmadụ ọ bụ n'anwụ. O mere ya ọ dị gburugburu dịkwa iche n'ọba ndị ọzọ. Anaghị ama ka ji dị ka ji dị na ya ha n'ihi na o kere ji okirikiri n'ime ya. O gwuru olulu n'ọba ahụ ebe ọ na-eli ji ụfọdụ ka ndị ohi ghara ịhụ ha ma ọ bụrụ na ha abịa. Olulu ndị ahụ buru nnọọ nnukwu ibu. Ọ na-erisi ihe karịrị nnukwu ji narị anọ. Ọ na-ebu ụzọ dozie olulu a nke ọma, nke a bụ nnọọ nnukwu ọrụ. Ọ naghị achọ ka mmadụ bata n'ọba ya. Nke a pụtara na ya onwe ya na-egwu nnukwu olulu ise ma ọ bụ isii n'ọba ahụ. Naanị ụmụ odibo ya na-eso ya arụ ọrụ dị na ya. ma ọ na-adọsi ha aka na ntị ike ka ha ghara ịkọ na ọ na-eli ji n'ala. Ọ bụrụ na o dozisie olili nke ọma, o kponye ha ji narị anọ narị anọ kpochie, mee ha ka a ghara ịma na e liri ihe ọbụla. Ji ndị a ọ na-eli n'ala bụ ndị bukarịsịrị n'oke ibu na ndị mara mma. Ka anyị leba anya n'otu Akụbụzọ siri ezo ji ya n'olulu. N'otu olulu, ọ na-egwumi ya egwumi. Ọ na-ebu ụzọ kpasa ahịhịa ji ma ọ bụ ahịhịa kpọrọ nkụ emesịa o kponye ji narị kpochie were ahịhịa ọzọ gbasaa n'elu ji ahụ tupu o kpodokwa ya ntakịrị aja ka a ghara ịhụ ahịhịa anya mgbe o mesịrị nke a ọ makwa ahịhịa ọzọ n'elu aja ahụ, likwa ya narị ọzọ n'elu ya. Otu a ka o si enigide ha wee ruo ji narị anọ. Anyị ahụla na ọ na-eli ji narị anọ n'otu olulu. ma ọ na-ekebi ha ekebi. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ a bụ Mụta Asụsụ Igbo. Ndewonụ! Ka o mesịa.